Лӏыкӏуэ Лъапӏэм, сэллаллаху алейхи уэ сэллэм, мыбы ехьэлӏауэ жиӏэр сыт, ӏэмал имыӏэу, жи, ӏэмал имыӏэу, си ӏумэтым къахэкӏынущ зинэ щӏэныр, фадэ ефэныр, шолкым къыхэщӏыкӏа щыгъын пщыгъыныр, жи, музыкальнэ инструментхэр къэбгъэсэбэпыну ягъэхьэлэлу, жи. Апхуэдэ къахэкӏынущ, жиӏауэ щытащ Бегъымбарым, сэллаллаху алейхи уэ сэллэм. Болъагъу уэ нобэ-тӏэ, дэнкӏэ умыплъэми. Сыт абы хэлъыр, жаӏэу? Хьэлэлщ Алыхьым жиӏэм жаӏэу. Долъагъу зыщӏыра ноби. Абы нэмыщӏкӏэ, а нэщэнэхэм щыщщ. Фадэмрэ наркотикымрэ уи щхьэ зыгъэутхъуэхэм заубгъунущ, жи куэд хъуну. Алыхьым и Лӏыкӏуэ Лъапӏэм, сэллаллаху алейхи уэ сэллэм, жиӏэр сыт, Языныкъуэ цӏыхухэм жи, си ӏумэтым щыщу хьэлэлу къалъытэ хъунущ, жи, фадэ уефэныр, икӏи абы нэгъуэщӏыцӏэхэр къыхуагупсысынущ, жи. Араӏэ мес нэхъыжьхэм ящӏэж зэман узэӏэбэкӏыжмэ. Шагъыррэ винорэ зи гугъу ищӏа Къурӏэным, гуэдз къабзэм къыхэщӏыкӏам уефэ хъунущ жаӏэу, нэгъуэщӏыцӏэхэр фӏащыжауэ, щэ бжыгъэкӏэ щыӏэ сыт и цӏэ зрахъуэкӏауэ фадэм. Фэ езым Алыхьым жиӏэм зыхэфхагъун, махуэ къэси зыгуэр къагупсыс, а фадэра, ауэ и цӏэр нэгъуэщӏу. Ноби араӏэ плъагъур. Абы нэмыщӏкӏэ нэщэнэхэм щыщ цӏыхубз ныкъуэпцӏанэхэр куэд хъунущ, жи, уеплъамэ, жиӏэурэ хуэпауэ, ауэ кӏэлъыплъыжамэ пцӏанэу, мис ара зи гугъу ищӏыр? Мыбы ехьэлӏауэ Алыхьым и Лӏыкӏуэ Лъапӏэм, сэллаллаху алейхи уэ сэллэм, къыджеӏэ, Жиӏэм федаӏуэт зэ, иджыри, жи. Мыпхуэдэ лӏэужьыгъуэ жи, жыхьэнмэ ӏыхьлыра зи гугъу ищӏыр? Жыхьэнмэ мафӏэм хагъэхьэнура зи гугъу ищӏыр? Мыпхуэдэ лӏэужьыгъуитӏ слъэгъуакъым жи. Бегъымбарым сэллаллаху алейхи уэ сэллэм япэр сыт? Жэм кӏапэм ещхьу щӏопщ яӏыгъыу жи. Цӏыхухэр абыкӏэ ираубэрэжьу яукӏыу, Ар япэра? Етӏуанэр сыт? Цӏыхубз ныкъуэпцӏанэхэр, жи. Хуэпауэ, ауэ кӏэлъыплъыжамэ пцӏанэу. Къебэ-небэхэу, жи, щэныкъуэкӏэ. Адрейхэри абы къыхураджэу, жи. Абыхэм я щхьэр махъшэм, жи, и щӏыбыкум ещхьу щытынущ, жи, къебэ-небэу, махъшэм плъэгъуа адэ къебэ-небэу, я щхьэр. Ахэр жэнэтым ихьэнукъым, жи, бегъымбарым сэлэллахьу алейхьи уэ сэллэм, аткӏэ къыпещэри. И мэри къащӏихьэнукъым, жи, абыхэм. Жэнэтым и мэр гъуэгуанэ жыжьэкӏэ къыпщӏихьэ пэтрэ, жи. Илъэсищэ бжыгъэкӏэ къыпщӏехьэ атӏэ и мэр жэнэтым, ауэ абыхэм къащӏихьэнукъым, жи, мис мы лӏэужьыгъуэхэм. Зи гугъу ищӏы ноби долъагъу си къуэшхьэ си шыпхъухьэ. Упцӏэнауэ, мыдрей пцӏэнэ дыдэхэм и гугъу сщӏыжыххэкъым. Муслъымэным къахопщӏурэ, уеплъамэ, хуэпа и цӏэу, ӏэлъэщӏри ятелъу. Ауэ кӏэлъыплъыжам узыпрыплъу, плъагъу узыфӏу ара щыгъ щӏагъщӏэлъыр плъагъуу. Мы исту къезбжэкӏахьэр Алыхьым жиӏэу щытмэ, нобэ псори долъагъу. Дапхуэдэу? Ватсап жыпӏэрэ зыгуэр къагупсысауэ, группэ ящӏри, а группэм цӏыхухъуи цӏыхубзи зыхэкӏутауэ зыхэсхьэщ Алыхьым жиӏэм. Ящӏэр сыт? Диныр догъэкӏуатэ, жари зыхэсщ. Зэдоуэршэрхьэри. Узэпсалъэр псалъэм папщӏэкӏэ цӏыхубзу къызощтэри, уи къуэ, уи щхьэгъусэ, уи дэлъху, уи адэ, хьэуэ си къуэшхьэ си шыпхъухьэ. Мыдрейхэр ара зыхуеиххэри? Ахъи, ухти, си къуэш, си шыпхъу жари зыхэсхьэщ, субхьэналлахь. Аткӏэ сыт ящӏэр? Зэхуозэхьэ, зэдоуэршэр. Аткӏэ къэхъур сыт? Кафе, кальян бар сэ сщӏэра абы фӏэпщынур. Абы макӏуэхьэри щысхьэщ, кальян йофэхьэри. Аткӏэ къэхъур сыт? Музыкэ йодаӏуэри зыхэсхьэщ. Абы и щӏыгъужкӏэ сыт ящӏэр? Къыщолъэт ном миным уэби. Къофэри зыхэт, субхьэналлахь. Мыдрей джахьыл арам сызытепсэлъыхьыр. Дэ нобэ къытхэкӏ къуэшкӏэ дызэджэ ара сызытепсэлъыхьыр. Жаӏэр сыт? Зыми и мащэ сралъхьэнукъым, жи, къопсалъэ Джаль зы ӏэгъуэшым ефидзэ. Зыри къыщӏыстепсэлъыхьын щыӏэкъым, жи. Ар сэ си ӏуэхужщ, жи. Ауэ абы и щӏыгъужыр нэхъ хьэдэгъуэдахэ пщӏэрэ? Я лэжьыр хьэлэлу жаӏэри дэтщ зор. Ар къыщӏатхэж иджы, а сыт жыпӏэрэ, ватсап жыпӏэрэ? Ара ди цӏыхухъухьэм языныкъуэхэр зыхуэсар, зыхуэкӏуар? Бегъымбар лъапӏэм сэлэлаху алейхи уэ сэлым сыт жиӏэр? Цӏыхухъумрэ цӏыхубзымрэ я закъуэ къремынэ, сыту жыпӏэмэ, шейтӏаныр, жи, ещанэу гъусэ яхуохъу, жи абы. Дэнде хьэлэл здэхъуар зыурэ кальян уефу, макъамэ уедаӏуэу, укъафэу, дэлъейу къелъыхыу барым ущӏэсыну, кафем ущӏэсыну. Хьэмэрэ дэнде уи ӏэпкълъэпкъыр уи фэр дахи ищӏу здитыр а зи гугъу щӏам? Алыхьышхуэм къыбжиӏэу арамыр, Нур сурэм тӏощӏрэ ебгъуанэ ӏэятым дей. Жиӏэр сыт? Фи ӏэкӏэ зывмыукӏыж! жи. Хьэмэрэ нэгъуэщӏ сыт плъагъур? Адэкӏэ зыхуишэхьэр, а группэм исхьэрэ а сашэн папщӏэкӏэ? Дызэрышэнщ, етӏуанэ щхьэгъусэу укъэсшэнщ! жи. Аращи, модрейми ущэхуауэ сызытепсэлъыхьэр. Нэчыхь тӏэкӏу едгъэтхащ, жи, ну зыми ищӏэкъым иджы ар. Аращи, мо и гукъыдэж иригъэкӏа нэужькӏэ, цӏыхухъум, модрей цӏыхубзыр тафэм къытрадзэжри. Лей ирахауэ урамыщхьэм къыдаутӏыпщхьэж. Цӏыхухъура зи лажьэ си къуэшхэ, си шыпхъухэ псори адрей псалъэжьу къагъэсэбэп. Цӏыхубзыр хуэмеяуэ цӏыхухъум зыри ищӏэнукъым, жари. Ари зэхэфха Алыхьым жиӏэм. Джаурхэращ жызыӏар. Алыхьым жиӏэм цӏыхухъура зи лажьэм. Цӏыхухъур зишыӏэмэ, цӏыхубзыр къриуду зыри кърищӏэфынукъым, фи фӏэщ быду фщӏы. Хьэмэрэ сыт хьэдэгъуэдахэ. Тобэ къэтхьыжынщи, зинэ тщӏамэ, Алыхьым къытхуигъэгъунущ хаукӏэнур, хьэзаб зытралъхьэнур. Цӏыхубзыращ жари зэхэсщ, субхьэналахь, фегупсысрэ, дэ тезыр къыттехуэкъым жи зыри. Хьэзаб, тезыр зытралъхьэнур цӏыхубзращи. Уэлахьи, амыра си къуэшхьэ, си шыпхъухьэ. Тӏуми къатохуэ Алыхьым жиӏэм, ящӏар зинэу щытмэ. Абы теухуауэ сыт жиӏэр Алыхьышхуэм? Зинэ зыщӏэ цӏыхубзми жи, зинэ зыщӏэ цӏыхухъуми, дэтхэнэ зыми чищэ феуэ жи, сто раз жи. Алыхьымрэ Къемэт махуэмрэ фи фӏэщ хъууэ щытмэ, жи. Зинэр зыщӏам фыщысхьу яхувмыгъэщабэ, жи. Послабление евмыт, жиӏэура, я лыр вгъэуз. Абы хьэзаб зэрытефлъхьар, иман зиӏэхэм евгъэлъагъу жи, гупу къызэхуэфшэси. Ар иджы чищэ зи гугъу ищӏыр. Щхьэгъусэ ямыӏэмэ, жи. Ауэ щхьэгъусэ яӏэу щытмэ, тӏури нывэкӏэ яукӏыну? Алыхьым жиӏэм, цӏыхубзым и закъуэкъым сурат. Мис а гъэщӏэгъуэныр къезыхьэкӏ къуэш къытхэт сурат. Дэ зыри къытехуэкъым цӏыхубзхьэра нывэкӏэ яукӏыну. Тӏури, Алыхьым жиӏэм, нывэкӏэ яукӏ, щхьэгъусэ яӏэу зинэ ящӏамэ. Хьэмэ хьэдэгъуэ дахэ нобэ тлъагъуу сыт? Апхуэдизу зызрагъэпӏиныр, зызрагъэлъэгъуэнри ящӏэжми. Сурэттех дей макӏуэри, сыт абы фызреджэр, фотосессие жыфӏэрэ? Макӏуэ сурэттехым, макӏуэри сурэт щитху. Ар си щхьэ схущӏэгъэхьэкъым. Цӏыхубзыр кӏуауэ сурэт щитху трахыу, абы зигъэпӏийуэ щыту фи нэгу къыщӏэвгъэхьэрэ? Сурэт щитхум зэману ихьыныр. Хьэуэ, мыдей хъуакъым тэмэму. Нэгъуэщӏу сытехыж жаӏэу. Абы сурэт къыхахыжри, ящӏэр сыт, кърадзэ, дуней псом ялъагъуу загъэпӏийуэ? Сэ сымис, фщӏэнуӏамэ, фыхуитщ. А сурэт тезыхыр хэт, субхьаналлах? Мыдеж щокӏуэкӏ ар. Къуэшщ тезыхыр, субхьаналлах. Хьэмэрэ тлъагъур сыт абы нэмыщӏ? Модэ ящӏыжауэ, хьиджаб ар ящыгъу, ящыгъупщэжауэ, сурэтхьэ къралъхьэ. Модэ ящӏыжауэ, джэдыкӏэ къутэным хуэдэу щӏэхъумауэ щытыну хуейт цӏыхубзыр. Сурэту дуней псом ялъагъуу къралъхьэ, я ӏупэхэр баринэу гъэпщауэ. Апхуэдизу Алыхьым ӏуни зытищӏащ ахэри. Къызытращӏыкӏар пщӏэрэ? Фощӏэ Алыхьым жиӏэм. Бабуин жаӏэри номин щыӏэ. Абы и щӏыб иджыпӏэм тращӏыкӏауэра я ӏупэр? Алыхьым жиӏэми, аращ тращӏыкӏар. Ари хуэзыгъэдахэ я лӏхэра къуаншэ Алыхьым жиӏэмэ? Абы къыщынэмыщӏауэ сыт плъагъур? Хьэдэгъуэдахэ, нетӏэ зи гугъу сщӏа? Дуней къутэжым и нэщэн узтӏура? Фитнес. Спорткӏэ занимацца дощӏ жи, тщӏэм абы гъэщӏэгъуэн гуэр зэреджэ Фитоняшкэ жиӏэу. Фитоняшкэу щымытыр гъащӏэм къыкӏэрыхура? Апхуэдэу зэрыхъуар, фи нэгу щӏэвгъэхьэрэ сэхьэбэхэм я щхьэгъусэхэм фитнескӏэ занимацца ящӏу, ящӏэн ямыгъуэтым хадэ иретӏ, унагъуэ ӏуэху ирырещӏэ. Я сабийр ирепӏ. Махуэ псом я щӏэн ягъуэтыну, субхьэналла. Я щхьэм я пэр ягъу ясми щӏагъэхьэ. Зыми и ӏуэхур тхэлъ. Мобы щыгъуэми хьэрэм ялэжьу щӏэсми, мыбы щыгъуэми. Дауэ зрыхэмылъыр, субхьэналла, ди ӏуэху. Муслъымэныр зы ӏэпкълъэпкъщ Алыхьым жиӏэм. Нтӏэ, ди ӏэпэр пыфыкӏауэ щытымэ, щрет нтӏэ пыфыкӏауэ жаӏэр. Ящӏэр сыт яшэ дохутырым и ӏэпэр паупщӏ. Нтӏэ, дэ дымыгъэзэхуэжмэ, дэ жедмыӏэмэ, гурыдмыгъаӏуэмэ, хэлъщ Алыхьым жиӏэм ди ӏуэху зыӏэпкълъэпкъыу дыщыщыткӏэ.

Ӏэлъэщӏ ятелъми зытрахри, дэкъузэжауэ пцӏанэу щӏэт занимацэ дощӏ жари. Абы ӏэхъуэ ящхьэщытыр хэтми фщӏэрэ? Къуэш сабий къащхьэщытрэ? Фи закъуэу фыкъэмынэ жыхуиӏар дэнэ здахьар? Шейтӏаныр мэгузавэри щӏожэ уэ дэн дей, ар щилъагъум дей. Аудизу хьэдэгъуэдахэщи. Модрей гупыр долъей, къолъых, къинэмыщӏ къинэщӏа, зыми ялъагъукъым иджы. Къыщӏокӏыжри ящӏэр сыт? Ӏэлъэщӏ зытралъхьэж. Я щхьэгъусэхэм машинэм ирагъэтӏысхьи, накӏуэ си фо жари яшэж. Ауэ нэхъ хьэдэгъуэдахэр пщӏэрэ абы? Зыми къазымылъагъу жыхуаӏэ. Сурэту къралъхьэж, субхьэналлахь, пцӏанэу зэрыщӏэтыр. Модиз килограмм кӏэригъэхуат. Сыту фӏы дыдэ, илъэсыщӏэ къэмблагъэ щӏыкӏэ иджыри модиз кӏэрыдгъэхун хуей. Ара ди проблемэр нобэ?